akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. dalụnụ afa akụkọ anyị taa bụ udu m wara awa ee ilu anyị na-atụ na ya bụ na ọ bụ onye ije anyasị ka isu na-ata o nwere ofu oge a e nwe nwaanyị ya na ofu nwa ya bi afa nwa ya afụ bụ ndidi oge a mụsịrị ndidi ka di ya nwụrụ mana nwaanyị a anụrọzi di ọzọ o wee zụọ ndidi sọsọ ya mana ọ zụtọrọ ndidi ọ zụrụ ndidi ọfụma ọfụma ife ọbụla ọ na-eme ya na ndidi na-eme ọ na-asụ akwa ọ ya na ndidi ọ na-eje ịkpa nkụ ya na ndidi ọ na-eje ichu mmiri ya na ndidi a na-esi nri ya na ndidi ndidi wee bụrụ ezigbo nwa wee zụọ ya nnọọ ọfụma oge ndidi toziri nne ya esorozi eje echu mmiri ọ zị sọ ndidi na-eje echu mmiri mmiri ọ na-echu afa ya dị ekulu ekulu bụ mmiri na-agba n'okwute ị ma ị ga-agbada ndagwurugwu gbadazie i nezie anya n'enu okwute ị fụ ka mmiri si n'enu wee na-agbapụta etu mmiri ekulu anụnwa dị o si na okwute wee na-agba ya e luo n'oge udu mmiri ndidi na-eje iyi ekulu anụnwa sọsọ ofu ugboro n'ụbọsị maka na ọ na-ekute mmiri mmiri na-ezo ezo ka o ji emezu mana o luo n'oge ọkọchị ndidi na-eje mmiri ugboro ịtọ n'ụbọsị e wee luzie ofu oge a ndidi wee jee mgbe ọ na-eje nke ịtọ na mgbede o jee chuo mmiri bịa sụba akwa ya sụsịa akwa tupu ọ na-asụsị akwa mmadụ ncha niine anasịgo ọ bụrụzie sọ ya nọ mekata ọ dị ya ka o nwe onye ya na ya nọ ọ tụgharị anya wee fụ ofu agadi nwaanyị nọdụ anị n'okwute o bukwa ọgbụgba mmiri ya ee ndidi kenee ya sị ya nne deeme o daalụkwa sị ya ị ga-ebunwu ife anụwa mmiri anụwa ka m buteelu gị mmiri ka gị nwa buteelu m akwa m na-asụ maka na akwa m na-asụ dị mfe nwaanyị a wee kenee ya ndidi wee chuteelu ya mmiri wee buru ọgbụgba nwaanyị a seli ya n'aka buru nke ya n'isi wee si na ndagwurugwu wee pụta ya na nwaanyị a na-agazi wee luo n'ụzọ oge fa lu n'okporo ụzọ nwaanyị a wee sị ndidi na ebe a ka ya ga-anazi wee sị ya ndidi daalụ ndidi sị ya ah, ke ka i si wee mara afa m na m agwakwọ gị afa m ọ mụọ amụ sị ya na o tegokwanụ m ma gị na mụ na gị bụ nwanne n'ụwa ụwa ọzọ ndidi o wee sị ndidi afụgo m ka i si ata afụfụ n'oge ọkọchị abịa echu mmiri ugboro ịtọ ya ka m ji wee weta ọgbụgba anụnwa ị ga-achọpụta na oge i bu ya na-agbada na ọ na-adịwanye mfe kama ọ ga na-adịwanye alọ ndidi sị ee ya achọpụtakwa na ọchara ya mba ya ka ya na-ebu ya kama ọ ga na-anyị ya alọ ọ na-adịzi mfe mfe nwaanyị a wee sị ya na ya ga-enye ya udu anụa sị o bulu udu anụa ọgbụgba anụa ọ nalu ụlọ ya gbanye mmiri ya na udu ịtọ udu naabọ ọzọ kpuchie ya ya gwakwana mmadụ ebe o si wee nweta ya ya gwakwana ọbụnadị nne ya ya akọkwanali onye nyeli ndidi wee kweta oge ọ nalu ụlọ o wee gbanye mmiri anụwa n'udu ịbụọ ọzọ kpuchie fa ịtọ oge o chi ya taa o wee bụrụ na mmiri ejugo n'udu niile ee ndidi wee ṅụlịa wee sitezi ụbọchị a ndidi na-ebuzi sọsọ ọgbụgba nwaanyị a nyeli ya wee na-eje echu mmiri o chutezie mmiri ọ bịa kesaa ya etu a ka o megidelu nwaanyị a gwakwara ya sị ife anyị nyere gị ka ị ga-ejisikwa ya ike ọfụma kpachapụ anya gị n'ebe udu anụnwa ndidi kwetakwa sị na ya ga-akpachapụli anya ya ka oge arọ ole na ole gara ndidi na ndị ọyị ya wee jee jee chutesịa mmiri na ekulu na-alịpụtazi oge fa na-agazi n'ụzọ fa na-eme na-egwu egwu were ite fa na-egwu egwu onye buru nke o mee etu a gbachapụ aka ya na-aga fa na-amụ amụ ndidi bịa burukwa nke na-emekwa ịnyanga nke na-eme aka etu anụwa na-eme rapụ aka ya ife wee bịa fee ya na ntị o wee kpọbie ụkwụ ite nke ya fepụ wee daa tiwa hei ndidi wee tie chi ya egbukwa ya ọ nalu ụlọ bebe bebe bebe na-ebe akwa nne ya na-ajụ ya sị ya kedu ọ sị ya ọ gụbalụ nne ya ukwe etu udu ya si wee warụ

eluo na mgbede ndidi wee sị onwe ya ka ya jekwa maa ma ọ ga-afụ agadi nwaanyị a maka kemgbe ụbọchị o bunyere udu afụ ọ fụnwazikwa nwaanyị afụ ọzọ ọ bịa jee na mgbede oge ndị mmadụ nabasịrị ndidi ka nọdụ ozigbokwa nwaanyị a wee pụta o wee kpọọ nne bebeli akwa bebe akwa sị ya na ya gbaghara ya gụbali ukwe etu udu ya si wee warụ

oge ọ gụsịrị ukwe nwaanyị a wee sị ya ndidi oge m nyere gị udu anụwa agwakwa gị kpachapụ anya gị nekọta udu anụwa anya ma n'ezie i were udu a wee bụrụ ife egwu udu wee tiwa ndidi sị biko ya gbaghalụ ya ya gbaghalụ ya wee sị ọ dị mma aga m agbaghalụ gị nye gị udu ọzọ ị ga-elekọtakwa ya anya ọfụma ndidi sị na ya ga-elekọta ya anya o wee sị ọ dị mma bịa echi n'oge awa anụwa ndidi wee bịa echi ya nwaanyị a wee welukwa udu wee nye ya wee sị ya kpachapụ anya ndidi wee sị ya biko na ya ga-akpachapụ ya anya o wee werezie udu a wee naa chakpii wọọ ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ ofu bụ na ya bụladị na ofu nwa ka ị nwee ị ga-azụ ya ọfụma ị ma-azụtọ nwa gị ị fụ ka nne ndidi si wee kpọrọ ndidi fa na-echu mmiri na-akpa nkụ na-esikọ nri na-asụkọ akwa ndidi wee mara ife niile mara aza ụlọ mara eme ife niile maka na nne ya ekworo usoro ya ọfụma ọfụma nke ọzọ bụ na a ranye gị ọlụ n'aka ị ga-elekọta ya anya ọfụma ị ma-eji ya wee kpala egwu ka ndidi si wee welu ọma udu e nyelu ya sị ya jikwara ya ọfụma o welu ya wee gwuru egwu udu etiwa ọzọ bụrụkwa na ụmụaka ga na-enye ndị okenye nsọpụrụ na-enyelu fa aka ị fụgo ka ndidi si wee nyere nwaanyị anụwa aka ọ fụrụ agadi nwaanyị o kenesịa ya ọfụma kweta na ya ga-ebulu na ya ga-enyere ya aka wee bulu udu ya nwaanyị a wee melu ya ife ọma ya ụmụaka ga na-enyelu ndị okenye aka mgbe ọbụla fa fụrụ fa chakpii nchekwado asụsụ Igbo na omenala Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị